kerecɛn tɔgɔ de ye bernard ye mais bernard nin tɛ tɔgɔ ɲɛnamanba yɛrɛ ye o yɛrɛ tɔgɔ n'i y'a lajɛ dictionnaire la ko les chiens poilus wulu minnu si ka jan a bɛ se ka taa lajɛ dictionnaire la o tɛ ko dogolen ye ça veut dire mɔgɔ ninnu manamana tɔgɔ de b'u bolo françois mouton i bɛ nin tɔgɔ kirikara minnu mɛn i b'a ye olu de da la ne tɔgɔ yɛrɛ tun y'o ye mais an y'o bila ka bɔ yen ne ye tɔgɔ min da o de ye alusen kojo a bɛnna eh, novembre kalo de ma le 8 novembre 2013 donc euh, n taara karamɔgɔ min fɛ ka tuubi kɛ eh, a kɛra n terikɛ dɔ de ka sababu fɛ donc euh, ne y'a ɲɛfɔ ale de ye ne ka bɔli waati tun sera sisan j'étais décidé mais min y'a to ne desidera n bɛn'o ɲɛfɔ aw ye n balimaw n b'a fɔ yɛrɛ ko ni eh, silamɛya tun tɛ yen ne tun bɛ sɔrɔ hali bi n ka diinɛ dɔ ɲinini na diinɛ lakika dɔ parce que a bɛ bibili fan bɛɛ i b'a ye n'i ye bibili yɛrɛ kalan i b'a dɔn k'a fɔ ko continuité dɔ bɛ yen i kan ka taa tugu diinɛ dɔ kɔ diinɛ laban dɔ kɔ i bɛ bibili fan caman kalan i b'o yɛrɛ ye a la parce que kira isa ale yɛrɛ ko épître de jean kɔnɔna na ko a ye da mɔgɔ la min bɛ n'ale farisogo la min bɛ n'ale farisogo la a ye da o tigi la o min bɛ ne tɔgɔ duman fɔ o tigi min bɛ na dɛ a ye tugu o kɔ mais sɔni a ka tugu a kɔ a y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'a bɛ min fɔ ani n ta ye kelen ye kira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a ka kuma ani kira isa ka kumaw a lakika bɛɛ u ma ɲɔgɔn sɔsɔ i bɛ bibili kuturu i b'a bɛɛ ta kuma o kuma i b'a dɔn k'a fɔ kuranɛ ye min lasago dɔrɔn a kuma hakika de don kuranɛ kɔnɔna na wa i bɛ t'a sɔrɔ a bɛ bibili kɔnɔ fana hali u tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ donc euh, kalanw taasira fɛ an ye kɔlɔsili caman kɛ mais min yɛrɛ y'a to décisionw taara ne ka sɔmi daminɛna kabini egilizi kɛcogo de la parce que mɔgɔ kan ka miiri de ni hadamaden ni hakili t'i la dɔrɔn i bɛ kɛ bagan ye mɔgɔ dɔw kalanna doctorat b'u bolo mais min bɛ bibili kɔnɔ o tɛ dɛ min bɛ bibili kɔnɔ o dɔrɔn tɛ dɛ mais u yɛrɛ ça veut dire que ils sont tellement instruits u kalannen don mais fɛn dɔ bɛ bibili kɔnɔ u tɛ se k'a kalan mais n'i taara so kɔnɔ k'a yira a la karisa e yɛrɛ cɛ hali i tɛ se ka nin faamuya dɔrɔn a b'a f'i ɲɛna mais toi tu e bɛ ale ta ni mun ye doctorat bɛ ale bolo mais bibili ka nkalon a t'o ye a n'a ka doctorat bɛɛ a tɛ bibili ka nkalon ye ala ka kabakoba dɔ de filɛ nin ni ala ko ko kuranɛ kɔnɔ ale ye mɔgɔ min latunu mɔgɔ tɛ se k'a latilen siga t'a la i b'a ye yen de parce que olu pasteur minnu kalanna dɔ ko ne ma ko k'ale kalanna 7 ans aux États-Unis 7 ans aux États-Unis c'est zéro kalan in nafa jumɛn de b'a la ni e ɲɛ e ɲɛ cilen don bibili yɛrɛ ka fili jugujuguba ninnu na o de kosɔn n ko a ma n ko karisa i ɲɛ b'a la dɛ aw tɛ se ka foyi lakali bibili kira isa ka kunkanko la kuranɛ bɛ min fɔ quoi n ko ni kuranɛ k'i ma kira isa ma genge i bɛ taa sɔrɔ i b'a ye a yɔrɔw la bibili yɛrɛ kɔnɔna na k'a ma genge i b'a y'a i b'a nɔ ye fan bɛɛ parce que kira isa yɛrɛ nana a yɛrɛ y'a yɛrɛ jira parce que gengeli nɔ kun tɛ eh, a ye turu min fɔ a ko kolo bɛ ale la fasa bɛ ale la eh, eh, farisogo bɛ ale la o b'a jira k'a fɔ ale tun ma sa alors que verset wɛrɛ b'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ min sara ka kunu i bɛ taa sɔrɔ o tigi bɛ kɛ i n'a fɔ mɛlɛkɛ Luc l'évangile de Luc nous décrit ça clairement o b'o jɛya k'a fɔ an ɲɛna o tuma kira isa min nana ni farisogo ani eh, fɛngɛ kolo ani fasa ka na o jira u la k'a fɔ ko a filɛ nin a y'a yɛrɛ jira u la tan mais o b'a jira k'a fɔ a kun ma genge mais kuranɛ b'o de lakali anw ye o mais sani ne ka sɔmi ninnu bɛɛ la parce que fɛn dɔ bɛ pasteur bɛ kuma min fɔ o kun tɛ sira sɔrɔ église yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ fɔ an ɲɛna don o don ko l'église l'église la sainte église sainte église église sanuma u b'a fɔ ko ala yɛrɛ ka sanu awɔ n ma ban o ni ala ka sanu a waleya kan ka ye pasteur yɛrɛ fɔlɔ de la pasteur bɛ na n'a ka samara ye an t'a dɔn a bɔra yɔrɔ min a yɛrɛ bɛ don n'a ka samara ye ka na i jɔ autel yɛrɛ kɔrɔ bɛɛ ɲɛna a b'a dasi ka don cogoya min na a b'a dasi ka bɔ cogoya kelen na i bɛ dɔ ye église la ka musuwariba dɔ ta ka sin a kan an bɛɛ bɛ deli la o b'a nun fiyɛ fii ka tila k'a bila ka taa kogo fan fɛ sainteté bɛ min église ka sanu a bɛ min ɔ e y'a dɔn e ka so kɔni o kɔni o ye so sanuma ye sa i b'i ka samaranin bila fo da la min donna i ka salon na samara ye dɔrɔn i b'o tigi gɛn ka bɔ e ma civilisé han e ɲɛ tɛ ne ka tapi la o ala min ye so nɔgɔya i ye e donna o ka so kɔnɔ ni e ka samara ye mais e ka so kɔnɔnin fitini min dir'i ma e ko ko mɔgɔ tɛ don o kɔnɔ ni samara ye e m'a dɔn e kɛra ala ma fitiriwale ye depuis là-bas n y'a dɔn k'a fɔ ninnu u bɛ kuma min fɔ a waleya t'u la an bɛ na an sigiɲɔgɔn kɔrɔ an jeunes caman bɛ yen an bɛ taa église la o waati yɛrɛ ni muso yɛrɛ kama tɛ dɔw yɛrɛ bɛ taa u ka npogotiginin kama u yɛrɛ ɲɛ bɛ min na n'o yɛrɛ tɛ hali ni ala tɔgɔ ma fɔ u bɛ taa walayi bila u bɛ taa anw b'a dɔn minnu ye kɔnɔ da église la u b'a fɔ ko jeune minnu bɛ sigi eh, u bɛ jɔ kɛrɛfɛlanin na ka dɔnkiliw da u ye kɔnɔ da ɲɔgɔn na a den baden de bɛ an bɛ minnu dɔn o ye limaniya ko ye wa Eglise kɔnɔna zuku bɛ minɛ zuku yɛrɛ bɛ minɛ wa animateur yɛrɛ de bɛ mɔgɔw bila la han eglise min bɛ wajili kɛ o de bɛ mɔgɔw bila la a yɔrɔni a b'a fɔ i ɲɛna k'u ka taa a ye taa yen nɔ a ye taa zuku minɛ walayi bilayi a eglise ne b'a dɔn n bɔra ye eglise min na dɔrɔn an bɛ zuku minɛ ala ka yafa n ma dɛ a ko bɛɛ kɛra yen ni ala ko yɔrɔ de kun don peut-être pasteur min bɛ bibili dɔn o tun b'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko nin ma daga n'i b'a fɛ ka fɛrɛ ala kuta ma dɔrɔn i ka kan ka tilen yɔrɔ min na o ye église yɔrɔ ye i b'i ka bato kɛ église la halaki yɔrɔ don dɛ église eta ye ne détourné waati min na 2004 ne ye bibili kalan daminɛ kosɛbɛ n tun b'a kalan mais intensivement ne k'a kalan a kɛra 2004 ee n taara bɔ fɛnw kalama a ka bon hakili ma a bamanankan bibili dɔ yɛrɛ bɛ yen quand tu prends 1 corinthiens chapitre 1 le verset 25 u taara fɔ ko ala yɛrɛ ka nalomaya k'o ka k'o ka fisa ni ad, eh, adamadenw ka keguya ye nin ye ala tanu cogo ye mɔgɔ kan ka ala tanu nin cogoya de la wa a sɛbɛnnen bɛ tan tangara bamanankan bibili b'a bolo yan a bɛ se k'a kalan o a sɛbɛnnen bɛ ten 1 Corinthiens 1 chapitre 25 ala ka nalomaya o kuma fɔ yɔrɔ ye e ni ala cɛ mɔgɔ bɛ se ka nin fɔ ka tila ka taa fɔ k'i bɛ hɛrɛ sɔrɔ kiyama ayi bɔre bɔra ka yɔrɔnin dɔ fɔ yan Galates chapitre 3 le verset 13 c'est une mauvaise interprétation de ce que Deutéronome a dit Deutéronome kumana a ko ni mɔgɔ ye hakɛ kɛ hakɛ min i ni gengeli ka kan hakɛ min n'i y'o kɛ o tigi kan ka ɲangi ɲangi cogo la ani ɲangi cogo min ka kan n'i ye hakɛ kɛ i ni gengeli ka kan hakɛ min i kan ka genge k'a faga wa o tigi ka farisogo kɛra haramu ye dugukolo ma o ye danga de ye ala ko ten Deutéronome kɔnɔna na Galates ye nouveau testament de ye o Deutéronome c'est l'ancien testament Galates a taara a ye mun fɔ ɔ ko kira isa ye anw kunmabɔ danga sariya ka danga ma ka sabu a yɛrɛ kɛra danga ye kira isa yɛrɛ kɛra danga ye an nɔ na ni kira isa kɛra danga ye aw nɔ na o o tuma pasteur min bɛ nin lakali église la ale ma Ézéchiel chapitre 18 le verset 20 a m'o kalan o n k'o bɛ bibili de kɔnɔ o ko mɔgɔ den ni ani fa ni ala yɛrɛ de ko ten yɛrɛ ye nɔ den ni ani fa ni o bɛɛ ye ne de ta ye ni min ye hakɛ kɛ o ni de bɛ sa kira isa bɛna kɛ dangaden ye e nɔ la yen cogo di o tuma ezekiel ye min fɔ o tɛ o ye o fana tɛ tiɲɛ ye wa kira isa bɛ kɛ dangaden ye e nɔ na cogo di donc e ka fɛrɛ i ka jɛnɛya ma i ka fɛrɛ i ka sonyɛni ni namaraw ma o ka da kira isa kɔ kan e fɛrɛlen bɛ yan dugukolo la haramudun na o tɛ se ka kɛ dɛ ayi a kumaw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ mais a tɛ kun pasteur la k'a ka sigi église la ka tila k'a fɔ ko le jour de la ça veut dire que le fait de croire à Jésus i ka da kira Isa la i ka kisili b'o de la a k'o kuma fɔ ka tila ka taa Ézéchiel ka nin chapitre in ta a tɛ sɔn hali ni faw la la a tɛ sɔn parce que dans le chapitre 22 euh, 20 plutôt Ézéchiel chapitre 18 le verset 20 ala ko ɲumankɛla ka ɲumaya o bɛ ɲumaya ɛɛ eh, ɲumankɛla kan kojugukɛla ka kojugu o bɛ kojugukɛla de kan kira isa tɛ maa si ka jurumu ta kerecɛnya yɛrɛ ka base yɛrɛ filɛ nin n y'a dɔn kabini yen k'a fɔ ko nkalon don parce que min bɛ fɔ an ɲɛna église la o tɛ tiɲɛ ye ni kuma fila fila sɔrɔla yɔrɔ o yɔrɔ i bɛna a dɔn k'a fɔ ko nkalon barika bonyana de fili minnu b'a la les contradictions olu bɛ olu ye dɔ ye parce que ne taara muso dɔ ka kisa dɔ kalan a muso in kabini ala y'a da muso in ma deli ka den sɔrɔ mais yɔrɔ filanan na muso in tɔgɔ mikal bible kɔnɔ a bɛ yen waati kɛcogo kama peut-être an t'a kalan an bɛ yɔrɔ in an b'a fɔ aw ɲɛna dɔrɔn référence bɛ se ka d'aw ma mais n bɛ ka min f'i ɲɛna o muso kelen in mikal a sara ka sɔrɔ hali a ma den kelen sɔrɔ deux Samuel kelen in kɔnɔ o muso filanan kelen in a tilala ka den duuru sɔrɔ o mɔgɔ kelen in dɛ a fa dɔnnen don muso in dɔnnen don bible ka plan na u taara dɔrɔn u taara u y'o remplacer les versions nouvelles bible kurakurani ninnu olu taara ka muso in tɔgɔ yɛlɛma k'a kɛ merab ye non merab tɛ ancienne version in bɛ ne bolo la version œcuménique 1363 minnu bɛ mɔgɔw bolo ça c'est des versions de 1900 1363 san ba kelen ani kɛmɛ saba ani bi wɔɔrɔ ani saba o version de bɛ ne bolo œcuménique ani minnu bɛ mɔgɔw bolo o ye san ba kelen ani kɛmɛ kɔnɔntɔn 1910 i bɛ taa sɔrɔ tangara ta in n'a y'a version lajɛ a ISBN n'a y'a lajɛ a tɛ tɛmɛ 1910 a y'a mɛn 1910 o de b'a bolo donc nin b'a jira k'a fɔ fɛn minnu fɔlen don kuma ninnu yɛrɛ a bɛɛ ye nkalon ye mais anw minnu bɔra a la anw minnu bɔra kerecɛnya la an tɛ kuma fɔ ka na dɔrɔn k'a ka diya silamɛw ye dɔrɔn dɛ an bɛ kuma ne bɛ kuma de pour que mɔgɔ minnu bɛ yen kɛrɛfɛla la olu k'a faamuya k'a fɔ ko n bɛ ka kuma ni daluya ye mais olu ka se ka u hakili ka se ka lasɔmi dɔrɔn ne ka laɲini ye nin de olu hakili ka se ka lasɔmi u ka se ka ɲininiw kɛ sinon pasteur bɛ kuma min fɔ maa si tɛ kisi parce que ale ka baara a saralen don o de kosɔn prêcher et enseigner ça fait deux choses wajili kɛ ani i ka na i ka mɔgɔw ɛɛ ɛɛ i k'u kalan o ye fɛn fila de ye prêcher o ye ka mɔgɔw minɛ k'a koron k'a garder yɔrɔ dɔ la bɔrɛ bɛ to k'o fɔ olu ye bagangɛnnaw de ye o kɔma o ye prêcher de ye mais min ye enseigner ye il faut être optimal i yɛrɛ bɛ tiɲɛ yɛrɛ dɔrɔn de ɲini donc chrétien minnu bɛ lamini na olu ka tiɲɛ dɔrɔn ɲini u kana n'a fɔ ko an bɛ diinɛ défendre na non non non an tɛ diinɛ olu minnu bɛ diinɛ défendre na o ye olu kunko ye mais mɔgɔ min bɛ tiɲɛ lakika ɲini i bɛ taa i bɛ bibili yɛrɛ de kalan i bɛ bɔ a la tile hali i tɛmɛ n'i ye bibili bɛɛ kalan tile kelen i bɛ bɔ a la o don bɛɛ bilahi i bɛ bɔ a la o don bɛɛ parce que an minnu bɔra a la an kisira fɛn dɔ ma fɛn fɔlɔ ye mun ye bibili ko an bɛɛ ye ala ye awɔ a sɛbɛnnen bɛ tan bibili kɔnɔ k'an bɛɛ ye ala ye ne tɛ se ka jɛ ni o ye cogoya si ne b'a dɔn ne tɛ se ka ala jɔyɔrɔ ta cogoya si Ésaïe chapitre 42 le verset 8 nous dit clairement ala ko ne ka gloire ne ka mankutu yɛrɛ ne tɛ jɛ n'a yɛrɛ a ka kɛ maa kan ale ka mankutu yɛrɛ a tɛ jɛ n'a yɛrɛ a ka kɛ maa kan n'i e tora église kɔnɔ k'e ye ala ye aa e ka bibili dun ko e ye ala ye e jɛnna n'a ye i bɛ k'o kalan don o don o b'i bolo o ye halaki sira de n tɛ ala ye ne bɔra kerecɛnya la dɔrɔn ne bɔra alaya la kabini o don ne bɔra alaya la an tɛ se ka kɛ ala ye mɔgɔw k'u kɔlɔsi n'i bɔra kerecɛnya la i bɔra jamakulu de la jamakulu min ko ala ko k'a bɛ siran bibili yɛrɛ kɔnɔna na ala ko ko aa n bɛ siran o don dɔrɔn ne ko n ko non nin tɛ ne toyɔrɔ ye parce que ni ala yɛrɛ ko k'ale siranna dɔrɔn o ye ne yɛrɛ jigi tigɛlen ye kiyama jɔ don a sɛbɛnnen bɛ ten Deutéronome kɔnɔna na chapitre 32 le verset 29 ala ko ko je crains walayi a bɛ tan bibili kɔnɔna na je crains o tɛ hɛrɛ ye dɛ kabini ne bɔra a la don min na ne y'a sɔrɔ k'a fɔ ko ala min adamaden bɛ ala min bɔ k'a bin ne t'o ka ala alaya la ɛɛ fɛngɛ ɛɛ ne t'o ala kɔ bilen parce que bibili kelen in kɔnɔna na yakuba an bɛ min wele Jacob o yɛrɛ ye ala balamini k'a bin f'u bi kolonkolon poussière bi wuli bilahi chrétien o chrétien n'i ma sɔn n b'a a yɔrɔ bɛɛ bɔ k'a d'i ma k'a kalan ka d'i ma fo poussière bi wuli pasteur dɔ ko ne ma k'o ye tentation de ye tentation foyi tɛ tentation ye mun de ye ni tentation de don ala bɛ mɔgɔ kɔrɔbɔ ni hakili senu ni fɛngɛw ka sira ye o sira bɛ yen o tentation bɛ yen k'i lajarabi ko dɔ la o bɛ faamuya mais k'a bɔ k'a bin aw bɛ k'a kolon k'a baari cɛ poussière bɛ ka wuli fo laban na ala yɛrɛ dɛsɛra a la a sɔrɔla ka fɛn ta ka Jacob kɔ bugɔ fo k'a ka ɛɛ a kɔ déplacer a tɛ se ka kɛ anw ka ala ye ko i ta se ka kɛ anw ta ye o de kosɔn ni maa o maa min ko ko karisa i bɔra kerecɛnya la mun de kosɔn k'an bɛɛ bɛ sira kelen kan hali silamɛ dɔw b'o fɔ ne ne terikɛ dɔw u b'a fɔ ko ɔhɔn ko ne tun ka to kerecɛnya la sa k'a bɛɛ ye kelen bilahi a bɛɛ tɛ kelen e de t'a dɔn n tun bɔra yɔrɔ min na a si tɛ hali u ma turu n bɛ fɛ k'a fɔ aw ɲɛna ne bɔkun yɛrɛ ye kalan de n kalanna n ye bibili in dɔn pasteur min bɛ ka ne kalan peut-être o yɛrɛ tɛ grammaire dɔn ka tɛmɛ ne kan structure grammaticale i tɛ n kalan na peut-être sur le sens sémantique i tɛ n kalan na donc ne bɛ fɛn o kɔrɔ dɔn cogoya min na e kɔni taara de juste seulement i ka mɔgɔw minɛ k'a to église la de Sinon, e ni ne ka euh, analyse. Peut-être si on part sur la base de la réalité, i ma kalan ka ne bɔ. C'est là, c'est ce qu'il y a ne ka kalan de ye ne bɔ. Ani ala yɛrɛ ka euh, fɛngɛ sababu ɲumanya a banna c'est fini ne kɔni ne bɔra nin kan de kan mais ni euh, comme waatiw ti boli kɛ kosɛbɛ n bɛna synthèse kɛ ninnu fila kan 31 in na n bɛ silamɛw bilasira dɔɔnin inshallah 31 ani noɛli ninnu ye fɛti minnu ye fɛti minnu don u bɛɛ y'a lakali 31 ye ala bangedon de ɛɛ eh, noɛli plutôt noɛli ye ala bangedon ye 31 dun ye bolibato ɛɛ eh, fɛti de a fila bɛɛ n'i y'a kɛ dɔrɔn i ye ala sɔsɔ ni ko ala bange ni a- ni ko ala bangena silamɛkɛ n'i yɛrɛ sɔnna ka taa dɔ bɔ i ɛɛ kerecɛn dɔ ye ko ahan tiɲɛ don don ala bangena o don aa i taara fo i yɛrɛ i sɔnna ça veut dire que i ko aa vraiment bonne fête hali a bonne fête dama ye balaw de bilahi a bonne fête ye balawba de bonne ça veut dire quoi c'est l'adjectif de bon bon ça veut dire que fɛn in ka ɲi i bɛ ka min kɛ a ka ɲi n'i ko k'a ka ɲi i jɛnna n'a ye k'a fɔ ko boli bato in ka ɲi walima a bɛ ka ala ala bangina in o ko in ye tiɲɛ de n'i ko k'o ye tiɲɛ ye i ye kuranɛ aya sɔsɔ dɛ suratul ikhlas ko a ma k'a ma bangini kɛ a ma bangini kɛ wa a ma bangi suratul ikhlas y'o fɔ an ɲɛna o tuma e bɛ mun delili de la fatiya kɔnɔna na waati bɛɛ anw bɛna don o don an bɛ eh, bato minnu kɛ an b'a fɔ de ko eh, idina siratal mustaqim siratal lazina anamta alehim an yɛrɛ bɛ delili kɛ ka ɲɛsin ko ala k'an kisi ka bɔ sira jugu ma sira jugu min na tɔw ye kɔlɔlɔ sɔrɔ yɔrɔ min na mais i k'an bila sira ɲuman kan u ye mɔgɔw ye hɛrɛ sɔrɔ sira min kan an bɛ k'o de delili kɛ ka ɲɛsin anw ma waati bɛɛ o tuma ni e taar'i yɛrɛ bila kerecɛnya yɛrɛ ka sira kan ka taa ninnu nɔfɛ a kira ka kuma y'i minɛ dɛ la tashabahu bil yahud wala wala bin nasara khalifuhum ay bɔ ninnu kɔ ninnu yɛrɛ ay bɔ u kɔ hadisa jɛlenw y'o f'an ɲɛna wa kira ko aw bɛna tugu ninnu kɔ dɛ don nataw la aw bɛna tugu ninnu kɔ wa an filɛ nin bi bɔre bɔra k'o de fɔ mɔgɔw bɛ ɛɛ 31 ni ɛɛ noɛli silamɛw de bɛ ɲɛfɛ silamɛw de bɛ ɲɛfɛ o ye halaki sira in dɛ e taara fatiya la duwawu min kɛ dɛ i ye impossible de ɲininka ala ma fɛn min tɛ se ka kɛ i y'o de ɲininka ala ma i ko ala ma a k'i bila sira ɲuman kan e tilala ka t'i yɛrɛ sɔrɔ sira kolon in na e yɛrɛ dun b'a dɔn o ye sira kolon ye e ka kuranɛ bisili durusili nafa foyi t'a la i bɛ seli min kɛ a bɛ ka bɔ i da la de sinon a tɛ ka bɔ dusukun na n'a bɛ ka bɔ dusukun na maa si tɛ sɔn noɛl fɛtili ma maa si tɛ sɔn 31 ma parce que ninnu ye fɛn ye fɛn min dagalen tɛ anw silamɛw ma a ye dugawu kɛ dɔrɔn ala k'aw kisi ka bɔ a ma kuranɛ ayaw b'o fɔ an ɲɛna hadisaw b'o fɔ an ɲɛna ka jɛya inshallah an balimaw ɛɛ an bɛ fɛ ka fitini min fɔ aw ye nin waatinin kɔnɔna na o ye nin de inshallah an bɛ dugawu kɛ silamɛya ye ala k'a sankɔrɔta kafiriya ala k'a nagasi hali bi diinɛ dɛmɛbaaw ala k'u dɛmɛ ala ka diinɛ in sankɔrɔta ala ka diinɛ sankɔrɔta an bɛ fɛn o fɛn min kɛ a sara ye alijana de ye an bɛ alijana firidawusi de kɔ ala ka alijana firidawusi ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen koyita min ye eh, an ka misiritigi ye an bɛ a fo an b'a fo kosɛbɛ parce que nin kɛbaa ye diinɛ kanubaa de hali bi ala k'a dɛmɛ hali bi ala k'a dɛmɛ diinɛ dɛmɛni fanga ala k'a d'a ma ala k'a sara kɛ alijana ye n b'a fɔ asalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu